an balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame sise ramata sisoko tante ra ka bɔ atlanta états-unis bi ye arabadon ye mercredi don le 11 juin 2025 ka maliyɛn bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n ye video dɔ de lagɛ eh, n ye jeune dɔ ye min tun bɛ ka n ka yɛrɛ ɲininka ko est ce que farafinya yɛrɛ eh, est ce que kojugu tɛ ou bien mɔgɔ yɛrɛ fara finnen don eh, je me suis dit que c'est important que n ka video dɔ kɛ farigolo couleur kan pour que aw k'a faamuya parce que ni mɔgɔ ma sɔn i yɛrɛ ye n'i banna i yɛrɛ la i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye diɲɛ na n'i dun t'i yɛrɛ dɔn yɛrɛ dɔn kɔrɔ tɛ i b'i tɔgɔ ni jamu dɔn yɛrɛ dɔn kɔrɔ i b'a dɔn i golo finnen mun na i bɛ cogo min i bɔra yɔrɔ jumɛn o de ye yɛrɛ dɔn ye donc n bɛna kuma min kan bi golo a couleur mun de la farafin bɛ yen tubabu bɛ yen mɔgɔw tɛ couleur kelen ye mɔgɔ jɛman ni finman ye mun de y'o ye aw b'a dɔn ko cheikh anta diop o ye anthropologue ba dɔ de anthropologie kɔrɔ maa min bɛ adamaden yɛrɛ kalan i bɔra min i ka culture i ka danbe n'i ka fɛnw o ye cheikh anta diop ale ye sénégalais de ye africain a y'a yira k'a fɔ ko farafinya ye min ye anthropologie la mais ne bɛna ɲɛfɔ farafinya ye mun de ye biologie la mun de la mɔgɔ fara finnen don maintenant farigolo ale ɲɔgɔn baarakɛminan tɛ adamaden farikolo kɔnɔna na parce que farigolo ka baara fɔlɔ o ye ka farisogo yɛrɛ bɛɛ matarafa k'a kɔlɔsi an b'a f'a ma ko défense organe don fana baarakɛminɛn do min ka bɔn ni organe bɛɛ ye n'i ye mɔgɔ farigolo bɔ sa k'a bila a ka girin ni fari yɔrɔ bɛɛ ye munna a ka bɔn ni bɛɛ ye parce que a bɛ fari bɛɛ datugu mun de la mɔgɔ dɔw ye jɛman ye dɔw ye finman ye finmaya bɔra min d'abord n b'a fɛ k'a fɔ diɲɛ daminɛna ni finmaya de ye parce que diɲɛ daminɛna afiriki parce que tile bɛ yen dumuni bɛ yen yiri bɛ yen adamaden yɛrɛ bangena eh, farafinna de fɔlɔ u taara yɔrɔ tɔw la u taalen yen u kɛra couleur jaune ni jɛman ni fɛnw n bɛna ɲɛfɔ pourquoi fara finnen don maintenant n bɛna farigolo yira aw la yɔrɔ nin ye mɔgɔ farigolo ye n'i ye farigolo bɔ sisan n bɛna a modɛli yira aw la a bonyanen nin ye farigolo de ye tan n'i ko nin ye farigolo ye nin yɔrɔnin sanfɛla min aw ɲɛ b'a la a bɛ fɔ o de ma ko epidermis épiderme o ko tubabukan na épiderme fara anglais la épidermis mais bamanankan ma fɔ n ko épiderme n'a ka d'an ye parce que tɔgɔ de don min bɛɛ bɛnna a ko nin tɔgɔ a bɛ komi n'i ko bamakɔ ye bamakɔ ye bozola ye bozola ye ɲarela ɲare tɔgɔ dɔrɔn de don quoi ok gawo tɛna yɛlɛma parce que i bɛ chine quoi gawo tɔgɔ ko gawo maintenant épidermis ou bien épiderme ale ye golo sanfɛla de nin ya ni ne ye mɔgɔ i golo ta sisan tan nɔ min bɛ n bolo physiquement fɛn dɔ de dalen b'a kan fɔlɔ filanan bɛ yen sabanan bɛ yen nin bɛɛ de ye nin ye tan nin nin u y'a janya dɔrɔn de pour que aw k'a faamuya sanfɛ o ye epiderme ye nin tɔgɔ ko derme nin tɔgɔ ko hypoderme hypo kɔrɔ ko a bɛ derme jukɔrɔ ani derme sanfɛ derme kɔrɔ dɔrɔn ko golo a banna n'i ye nin ta sisan yɔrɔ n y'a fɔ n ko farikolo bɛɛ ye kisɛkisɛ de ye kisɛkisɛw de bɛ nin kɔnɔ a bɛ f'o ma ko cellule cellule minnu bɛ sanfɛ sisan yan olu cellule de b'a to i farikolo bɛ datugu maintenant n'i y'a jateminɛ o kɔnɔna na ɛɛ farikolo kisɛ dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko melanocyte melanocyte o ye farikolo kisɛ de ye ale ka baara ye ka fɛn dɔ de dilan i fari kɔnɔ min tɔgɔ ko melanin melanin fana sugu ka ca mais kelen bɛ yen o bɛ fara fin mun na a b'a fin parce que adamaden dilanna tile de kɔrɔ kisɛ de bɛ tile fana na kisɛ minnu b'a la dɔw tɔgɔ ko électron proton hydrogène photon kisɛw de don min yɔrɔ ni tile kɔni bɛ na a bɛ na ni fɛn dɔ de ye n'i y'a ye tile binn'i kan fɛn dɔ de binn'i kan mais i yɛrɛ ɲɛ t'a la mais fɛn dɔ de kɔni don a bɛ komi n'i ye fiɲɛ ta sisan yɔrɔ ɲɛ tɛ fiɲɛ n'i y'o ta i ɲɛ tɛ fiɲɛ la mais ɲɛ bɛ i b'a dɔn kɔni fiɲɛ kɔni bɛ yen donc mɔgɔ tɛ ko dɔ ye mais a bɛ yen donc tile fana n'a nana i ɲɛ t'a la dɛ parce que i kɔni ɲɛ b'a la ko tile tile dɔrɔn mais kisɛ dɔ de b'a kɔnɔ i ɲɛ t'o kisɛ la o kisɛ o bɛ don golo de kɔnɔ ka taa farikolo kɔnɔ donc tile kisɛ in n'a donna n'a ka girin kojugu kunkolo sɛmɛ b'a fɔ farikolo ye a ka melanine produit melanine de kɔrɔ komi galafiman walasa tile kisɛ a kana t'i cellule kɔnɔ ka cellule kisɛ an b'a fɔ ma ko noyau kolo a kana t'o faga mun de bɛ kolo kɔnɔ adn adn ye jogo sigiyɔrɔ ye jogo video kɛ jogo kan jogo sigiyɔrɔ de tɔgɔ ko adn ni tile y'a gosi ni melanine tɛ a bɛ don a kɔnɔ ka t'o kisɛ in de kari k'i faga donc golo finyana walisa i ka balo de walisa tile kisɛ o kana don i farikolo kɔnɔ ka taa farikolo kisɛ min tɔgɔ ko cellule ka don noyau kɔnɔ min tɔgɔ ko kolo ka don adn kɔnɔ min b'o kolo kɔnɔ min ye jogo sigiyɔrɔ ye dɔ yɛrɛ y'a fɔ ko jogo ka ɲi jogo ma o bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ dna adn o bɛ bɔn o bɛ kolo min kɔnɔ dɛ tile kɛra n'a nana n'a donn'a fɛ dɔrɔn a b'a faga donc fari finyana walisa k'a datugu k'a kɔlɔsi walisa a kana sa mun de la ni mɔgɔ dɔw taara dugu wɛrɛ la u bɛ kɛ jɛman ye pourquoi tubabu kɛra jɛman ye parce que an mɔkɛ tɔw mɔkɛ dɔw bɔra afiriki u taalen tubabula jamana na europe non tile tɛ yen kosɛbɛ tile dun n'ale tɛ yen tile fana an mago b'a la de walasa ka an kolo dilan an'an farikolo parce que farikolo tɛ dilan ni tile tɛ parce que foyi tɛ kɛ ni tile tɛ donc farikolo min kan ka dilan ni tile tɛ n'a donna golo kɔnɔ ni melanin ka ca ni fari finnen don a caman tɛ don k'i kolo dilan donc mélanocyte ni cellule minnu bɛ yen farikolo kisɛ ninnu kunkolo sɛmɛ b'a fɔ ayi tile tɛ yan aw kana finya kosɛbɛ aw ye jɛya walasa tile ka se ka don aw fari kɔnɔ donc mélanocyte ninnu cellule ninnu olu kɛra ka mélanine de produit a bɛ nin de kɔnɔ yan o mélanine fana ale kɛra mun kama ko mun ko mun gala finman walasa tile kisɛ kana don farikolo kɔnɔ ka taa adn kɔnɔ jogo sigiyɔrɔ k'o ci donc farafinya kɛra protection de kama farikolo lakana o la ni tile ka ca yɔrɔ min mɔgɔw bɛ fin yen kosɛbɛ ni tile man ca mɔgɔw bɛ jɛ i m'a ye jɛman bɛ taa dɔɔni dɔɔni ye n'i bɔra mali la sisan i taara algérie i taara maroc i taara france espagne i m'a ye plus i bɛ taa finlande i bɛ taa sanfɛ mɔgɔw bɛ jɛya ka taa parce que tile man ca plus i bɛ jigin plus tile ka ca plus mɔgɔ bɛ fin parce que tile fɛn de b'a kɔnɔ kisɛ de b'a kɔnɔ kisɛ min bɛ se k'i faga donc farafinya kɛra walasa k'i fari matarafa hakilidiya ani farafinya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i bɛ se ka kɛ farafin ye i kalanna i hakili ka di i bɛ se ka kɛ tubabu ye i ma kalan i hakili man di jamana bɛ taa ɲɛ pas parce que mɔgɔw finnen u jɛlen jamana bɛ taa ɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina de o hakilina bɛ se ka kɛ farafinya a bɛ se ka kɛ tubabu ye a bɛ se ka kɛ chinois a bɛ se ka kɛ fɛn fɛn ye ani golo couleur tɛ ɲɔgɔn ye donc i bɛ se ka kɛ farafin ye i kalanna i bɛ faamuyali kɛ i bɛ ko dɔn i ka dugu bɛ ɲɛfɛ i falen kɔngɔ t'i la o bɛɛ bɛ se ka kɛ i bɛ se ka kɛ tubabu fana ye ka sɔrɔ o t'i la donc farafinya ni tubabuya o tɛ mɔgɔ bali i ka taa ɲɛ ou bien k'i bali kɔfɛ farafinya ni tubabuya kɛra dɔrɔn walisa golo ka se k'a yɛrɛ matarafa walisa tile kisɛ min bɛ don i golo kɔnɔ a kisɛ kana taa i faga donc a kɛra protection de kama donc i kɔni ye farafin ye tu dois être fier de cela i kan k'a dɔn i ka farafinya ko ɲuman de don a kɛra k'i matarafa a kɛra k'i labalo a kɛra walasa i kana se ka sa j'espère k'a ye faamuyali sɔrɔ mélanocyte ni mélanine na mélanine ye gala ye mélanocyte o y'a cellule ye a kisɛ o kɛra walasa ka farikolo protéger de a bɛ komi n'i ye verre fumé don pour que tile kan'i ɲɛ ci farafinya bɛ komi fumeli de pour que tile fana kan'i farikolo ci a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ